Ar an líne teileafóin anois tá Sinéad ó Seachtain na Gaeilge agus fáilte chuig an clár ar Mhuine Muice Sinéad. Go raibh míle maith agat. Ok, inis dom faoi Seachtain na Gaeilge i mbliana. Cad tá ar siúl? An seoladh agus aroile. OK, so beidh an seoladh oifigiúil ar siúl i mBéal Feirste i mbliana agus go bhfios dúinn is é seo an chéad uair gur sheolamar Seachtain na Gaeilge i mBéal Feirste. Beidh sí ar siúl sa Chultúrlann ar Bhóthar na bhFál agus beidh lá teaghlaigh ann. So táimid ar bís faoi. Beidh seó puipéad ó Fíbín bunaithe ar an gclár atá acu ar TG4 darb ainm Saol Faoi Shráid. agus ansin beidh go leor siamsaíocht ar siúl do pháistí, beidh péinteáil aghaidhe agus beidh daoine gléasta suas agus beidh Gaeilge ag na siamsóirí ar fad agus beidh ceol beo ó Chlann Mhic Ruairí an em an grúpa aitheanta ó em ó Ghaoth Dobhair so tá súil againn go mbeidh an-lá ann tá is imeacht saor in aisce é agus tá fáilte roimh chách em agus tá súil againn go mbeidh eh pobal Bhéal Feirste in ann tacú linn agus teacht amach chun taitneamh a bhaint as an lá agus i ndiaidh sin tá clár iomlán em ar siúl i ndáiríre. Beidh an-chuid imeachtaí ar siúl. Ó thaobh mórimeachtaí de, beidh, beidh muid ag tacú le mórdheinéar a bhéas ar siúl san Ionad an Titanic i mBéal Feirste, so tá súil agam go mbeidh an-oíche againn ansin. Beidh muid ag tacú le imeachtaí spóirt timpeall na tíre, beidh go leor imeachtaí ar siúl i scoileanna agus más maith le daoine eolas a fháil ar na himeachtaí ar fad is féidir leo féachaint ar an suíomh idirlín atá againn www.snag.ie. nó beidh iris saor in aisce ag dul amach leis an Irish Daily Mail ar an Satharn an t-ochtú lá fichead de mhí Feabhra, sin an lá céanna leis an seoladh i mBéal Feirste agus tá clár iomlán na féile le feiscint san iris agus beidh em tá agallaimh agus míreanna spóirt agus go leor eolas em suimiúla agus píosaí beaga píosaí tráth na gceist agus rudaí eile do scoileanna agus do don phobal i gcoitinne chomh maith so. Más féidir le daoine cóip den Irish Daily Mail a fháil, gheobhaidh siad an iris agus tá súil againn go mbainfidh daoine taitneamh as. Iontach. So beidh sé sin le fáil ar an ochtú lá is fiche de mí Feabhra, yeah? Ar an Satharn, yeah. So an lá deireanach de mhí Feabhra is féidir just cóip den Irish Daily Mail a fháil. An lá céanna leis an seoladh freisin i mBéal Feirste, yeah? Sin é, sin é, yeah. Ok. Now, Sinéad, an bhfuil rud eicint ar siúl i nGaillimh freisin? An bhfuil cineál seoladh nó lainseáil ar siúl i nGaillimh? Tá rud éigin ar siúl i nGaillimh. Beidh seoladh ar siúl, is dóigh liom, ar an lá céanna leis an seoladh i mBéal Feirste agus beidh ceol agus craic ar siúl acu. Níl an t-eolas cinnte, cinntithe go fóillín just maidir leis an seoladh sin ach beidh gach eolas ar an suíomh s'againne nuair a bheidh sé sin réidh. Is féidir just cuardach a dhéanamh ar Chontae na Gaillimhe agus tiocfaidh daoine ar an eolas sin. So, go leor dos na himeachtaí beidh siad ar siúl in Áras na nGael, atá ar Sráid Dominic ansin, sin ceanncheathrú Chonradh na Gaeilge sa Ghaillimh. Agus tá imeachtaí do mhic léinn, tá imeachtaí do dhaoine fásta, imeachtaí do pháistí. So beidh rud ann do gach duine. Tá nach mór gach imeacht saor in aisce, seachas b'fhéidir na cinn atá ar siúl san oíche. Ceann de na hoícheanta ceoil, is ceolchoirmeacha iad so beidh, you know, beidh costas éigin le híoc ar an doras. Ach mar a dúirt, atá gach, tá an t-eolas sin ar fad le fáil ar an suíomh chomh maith, sin www.snag.ie. Eh anois now tá tá an stáisiún eh táimid sort of lonnaithe nó suite i ehm taobh thiar den chathair, Cathair Bhaile Átha Cliath. An bhfuil aon eolas agat cad tá ar siúl sort of ar taobh thuaidh den chathair, na himeachtaí a bheidh ar siúl? Tá go leor rudaí ar siúl timpeall an cheantair. Ehm tá kind of imeachtaí ehm bíonn go leor dos na himeachtaí cuirtear ehm is kind of grúpaí pobail is grúpaí áitiúla a chuireanns ar siúl iad so uaireanta ní chloiseann muid faoi gach rud atá ar siúl agus cé nach é sin an rud is fearr uaireanta ehm You know, bíonn an méid sin ar siúl ag daoine, ní bhíonn an t-am acu na himeachtaí ar fad a chlárú. Nílim lán cinnte cad atá ar siúl timpeall an cheantair sin tá a fhios agam like de ghnáth, tá Gaelcholáiste Reachrann atá i nDomhnach Míde, beidh siadsan ag eagrú chomórtas peile na nGaelcholáistí so beidh Gaelcholáistí Baile Átha Cliath ag imirt in aghaidh a chéile. Tá cúpla imeacht spóirt eile ar siúl Tá a fhios agam go ndéanann an séipéal i gCluain Tarbh, déanann siadsan oíche cheoil de ghnáth. Níl na sonraí sin cinnte go fóill. 'Sé an rud is fearr le déanamh, like, beidh, mar a luaigh mé, tá an suíomh idirlín againn ach beidh app againn chomh maith, just, you know, Seachtain na Gaeilge 2015, agus beidh an t-eolas is reatha ar fáil ar an app sin. So is féidir le daoine dul isteach agus a gcontae áitiúil or, you know, an ceantar thart timpeall a chuardach agus ar an app chomh maith, ní hé, ní hé go mbeidh na himeachtaí amháin, beidh. Beidh rudaí ar nós frása an lae agus beidh eolas faoi Sheachtain na Gaeilge go ginearálta agus beidh na sonraí teagmhála ar fad má tá daoine ag iarraidh teagmháil a dhéanamh le grúpaí a bhfuil imeachtaí eagraithe acu. Agus an bhfuil aon rud, aon imeacht mór ar siúl sa chathair? Beidh. Níl sé dearchinnte go fóill. Tá súil againn go mbeidh muid ag iarraidh ag in ann rud éigin a chur ar siúl i dteannta le Gaelspraoi. 'Sé Gaelspraoi an taobh Gaeilge a bhaineanns le St. Patrick's Festival so toisc go mbeidh St. Patrick's Festival ar siúl. Sa tseachtain deireanach den fhéile so tá súil againn rud mór a chur ar siúl. Imeacht ceoil a bheas ann ach just níl na sonraí cinnte go fóill so ní féidir liom níos mó ná sin a rá ach beidh sé ar siúl ar, tá cúpla rogha againn ó thaobh lae de, beidh sé ar siúl ar an Domhnach an cúigiú lá déag nó an Luan an séú lá déag. Ach is féidir, arís, beidh an t-eolas sin ar fad ar an suíomh agus ar an aip. Ach beidh go leor imeachtaí eile ar siúl ag Gaelspraoi timpeall Bhaile Átha Cliath an deireadh seachtaine sin, go leor imeachtaí a mbeidh Gaeilge mar chuid lárnach dhóibh. Beidh imeachtaí dátheangacha agus imeachtaí bunaithe ar chultúr na nGael chomh maith agus you know mar is eol duit is féile chultúir agus teanga í Seachtain na Gaeilge so you know ba mhaith linn an dá rud a chur chun cinn le chéile. An bhfuil an Céilí Mór ar siúl fós, Sinéad? An ceann a bhí ar siúl i gCearnóg Mhuirfean, ceapaim. Bíonn sé ar siúl, ach n'fheadar an mbíonn sé chomh mór sin. Bhíos ag caint leis an mbean atá, bhíonn á eagrú agus sin a bhí á rá aici, ceapann sí, níl sé chomh mór i mbliana nó le déanaí, is a bhí sé an chéad chúpla bliain, so beidh siad ag déanamh iarracht tógáil air sin. Agus tá an t-eolas sin ar fad ar an suíomh atá ag St Patrick's Festival, stpatsfest.ie, is dóigh liom, nílim lán cinnte faoi sin, agus is féidir Gaelsby a chuardach ansin agus tá an t-eolas ar fad ann. Ach tuigim go mbíonn an-chraic ag baint leis an gcéilí mór, is craic é agus bíonn go leor Gaeilge le feiscint timpeall na háite ar an lá sin. Ar d'fhreastail tú féin ann cheana? Níor fhreastal ní as Bleá Cliath mé agus déanaim iarracht Bleá Cliath a sheachaint ar Lá 'le Pádraig, caithfidh mé a bheith go hiomlan macánta. OK.
Cárb as tú féin, Sinéad? Is as Droichead Átha mé i Ó, Droichead Átha.
OK, Contae Lú. Tá mise, bhuel, is is mise duine do do comharsana. Tá mise lonnaithe i Baile an Bhiataigh. Ó, an bhfuil tú?
Tá mé, yeah, agus bím ag siúl ar an trá níos mó ná trí nó ceithre uair sa seachtain agus ag rothaíocht faoin an ceantar sin freisin. So eh is comharsana sinn. Eh bhí mé ag caint le, le Jenny cheana agus bhí mé, bhí mé ag, ag sort of smaoineamh bhuel b'fhéidir gur, go mbeidh, mbeidh píosa eh comhrá againn faoi an banna ceoil Seo Linn. Now, an bhfuil aon eolas agat faoi an banna ceoil sin? Níl i ndáiríre. Tá a fhios agam, you know, beidh siad ag eisiúint cúpla físeán nua, em, Yes, le linn Sheachtain na Gaeilge, tá cúpla ceann nua le chur in airde acu agus, em, you know, cuireann siad gach rud in airde ar an YouTube atá acu, so is fiú súil a choinneáilt ar sin, em, but, eh, ceapaim beidh siad, beidh siad thar a bheith gnóthach, eh, timpeall Sheachtain na Gaeilge. Déanann siad go leor, em, ceolchoirmeacha agus tá a fhios agam, bhí Jenny ag rá liom beidh siad ag déanamh ceann, em, i nDún Éideann, em, Sea. Three Sisters? Ag teacht tráthnóna sin so tá siad ag tnúth go mór le sin. Bíonn féile an-mhór acu i nDún Éideann gach bliain mar chuid de Lá 'le Pádraig so is dóigh. Ach tá fios agam go bhfuil Facebook, leathanach Facebook ag Seo Linn, is féidir é sin a chuardach agus gheobhaidh gach duine gach eolas ar cad tá ar siúl acu. Bíonn siad thar a bheith gnóthach an t-am ar fad. Cén saghas baint atá acu le Coláiste Lurgan? An bhfuil fhios agat faoi sin? Is dóigh, go bhfios dom, bhuaileadar ar fad le chéile, bhíodar ar fad ag freastal ar Choláiste Lurgan nuair a bhíodar mar in ar like mar dhaltaí agus ansin you know tá siad ar fad ag obair ann mar chinnirí agus eh is é Mícheál Ó Foighil atá ag bainistiú Choláiste Lurgan agus em bhí an an smaoineamh aige cúpla físeán ceoil a dhéanamh agus d'éirigh thar barr leo agus is dóigh liom gur eascair an grúpa as sin ach em Ní mise an duine is fearr le bheith ag caint faoi, caithfidh mé a rá, níl sé, ann. is cuma, tá tú i m'aghaidh láir, tá tú i m'aghaidh láir.
So tá CD ceoil bhíodh siad á eisiúint againn cúpla bliain ó shin ach ní raibh ceann le tamall. Thosnaíomar ag cur CD amach i dteannta le Raidió Rí-Rá an stáisiún do dhaoine óga. Sea. Bhíonn sé ag craoladh ó Bhaile Átha Cliath. I mbliana níor cuireadh dlúthdhiosca úr amach, bhí bailiúchán des na hamhráin is fearr, ba é seo an deichiú, b'é 2014 an deichiú bhliain do Raidió Rí-Rá. So tá cuid dos na, cúpla cóip den CD sin fós againn, eisíodh an bhliain seo caite é. Ní bheidh ceann úr i mbliana ach tá súil againn go mbeidh muid in ann rud éigint a chur amach an bhliain seo chugainn, just bhí, bhí athrú foirne agus bhí athrú ar bhainistíocht an stáisiúin le déanaí so just. le gach rud ag dul ar aghaidh faraor ní raibh an deis rud nua a chur amach. Sinéad, Ceist eile, cén fhad an bhfuil Seachtain na Gaeilge ar siúl anois? 30 bliain b'fhéidir? I bhfad níos faide ná sin, creid é nó ná creid, bunaíodh Seachtain na Gaeilge i míle naoi gcéad is a dó. So tá Seachtain na Gaeilge níos sine ná. Naoi gcéad is a dó? Wow, tá sé níos mó ná. Míle naoi gcéad is a dó, yeah. Níos mó ná céad bliain. Tá Seachtain na Gaeilge mar fhéile níos sine ná an Stát fiú. Wow. Ní raibh fhios agam faoi sin, creid nó ná creid. But eh. An, yeah, an rud a tharla, bhíodh sé ana mhór ach ansin le linn b'fhéidir ó na caogaidí go dtí deireadh na n-ochtóidí, tús na, na nóchaidí, em, ní raibh mórán ar siúl, ní raibh an fhéile chomh mór is a bhí, em, agus ansin rinne Conradh na Gaeilge, em, cinneadh le linn na nóchaidí go raibh siad chun iarracht a dhéanamh, em, an branda a chur chun cinn agus an fhéile a Sea. chur chun cinn arís agus eh, buíoch le Dia tá ag éirí go, go breá linn. An bhliain seo caite ghlac níos mó ná 80,000 duine páirt in imeachtaí Sheachtain na Gaeilge. agus tá súil againn go mbeidh níos mó ag glacadh páirte an bhliain seo chugainn chomh maith, i mbliana chomh maith so ehm tá muid ag tnúth ag tnúth go mór leis an bhféile chaithfidh mé a rá. Agus céard faoi ehm Sinéad céard faoi an, an, an, an feachtas do ghnáthdhaoine like a bheith ag caint Gaeilge, an bhfuil sé sin ag ehm feabhsú na, eh, na blianta seo? Ceapaim go bhfuil, ehm tá Seachtain na Gaeilge mar chuid de Chonradh na Gaeilge agus bíonn ehm, ranganna ar siúl ag Conradh na Gaeilge. Eagraíonn Conradh na Gaeilge sraith chiorcal comhrá darb ainm 'Is Leor Beirt', agus tá níos mó ná 100 ciorcal comhrá cláraithe linn i mbliana agus tá súil againn go mbeidh go mbeidh an branda á athsheoladh againn. Tá saghas uasdátú déanta ar an mbranda agus tá lógó is mana nua is gach rud. So, cé go bhfuil Seachtain na Gaeilge ann mar fhéile í fhéin, tá go leor deiseanna ann chun Gaeilge a úsáid le linn na bliana agus. You know, tá go leor feachtas ar siúl ar líne chomh maith, um, you know, it, is, is áis iontach iad rudaí ar nós Twitter agus Facebook, um, you know, tá saghas líonra, tá Gaeltacht dhigiteach cruthaithe ar líne i ndáiríre le Twitter, bíonn go leor daoine a bhfuil Gaeilge acu ag caint i nGaeilge agus úsáideann siad an haischlib, hash, haischlib Gaeilge. Sea, So má dhéanann tú cuardach ar Twitter ar sin, tiocfaidh tú ar go leor daoine a bhíonns ag caint i nGaeilge an t-am ar fad agus ag plé gach gach ábhar faoin spéir, ní hamháin cúrsaí Gaeilge agus cúrsaí na Gaeltachta ach bíonn siad ag caint faoi gach rud, cúrsaí spóirt agus ceol agus cibé rud gur mhaith leat gur mhaith leat labhairt faoi agus you know tá cúpla feachtas úr tosnaithe le déanaí, N'fheadar ar chuala sibh faoin rud atá ag Coiste na bhFocal Nua darb ainm haischlib Learn on the Loo? Tá saghas greamáin déanta acu agus tá na greamáin scaipthe timpeall na tíre. Tá you know thart ar 20 frása gur féidir leat a úsáid agus tú ar oíche amuigh más maith leat duine a phiocadh suas mar a deirtear. Tá na frásaí ar fad atá uait i nGaeilge agus i mBéarla ar an ngreamán sin. Tá an feachtas sin ag fáilt an-chuid poiblíochta faoi láthair. Agus an ceist deiridh. Sinéad, Inis dom faoi na Ambassadors i mbliana, Clíona Ní Chaisleáin agus Tomás Ó Conghaile. Tomaí Ó Conghaile, yeah.
Tá an bheirt acu ag obair linn, táimid an-shásta. Bhí ról Aifric ar an gclár Aifric ar TG4 ag Clíona agus faoi láthair tá sí ag obair ar ar 2FM, bíonn sí ar an gclár le Eoghan Mac Diarmada ag an deireadh seachtaine, déanann siad clár dátheangach. agus tá tá Clíona go hiontach you know tá sí tá sí an-aitheanta aithníonn na na páistí scoile ach go háirithe í ón ón ról Aifric agus Sea. tá Tomaí ag obair linn chomh maith tá is eagarthóir ar an iris Nós é Tomaí so tá tá an-aithne ag muintir an tuaiscirt air ach go háirithe bhíodh sé ag obair le bbc agus bhí sé ag ag láithriú an chláir I Lár an Aonaigh agus bhíodh sé ar an raidió chomh maith so daoine an-aitheanta iad agus tá an bheirt acu iontach you know is daoine óga a bhfuil you know atá ag déanamh an-chuid leis an nGaeilge agus ag obair leis an nGaeilge so tá sé iontach táimid an-shásta go bhfuil siad linn agus beidh siad ag freastal ar go leor imeachtaí le linn na féile beidh an bheirt acu ag an seoladh ar an ar an t-ochtú lá fichead agus go leor rudaí eile chomh maith. Tá chuile eolas againn anois nó chuile eolas ag chuile dhuine na.